Pano tikupatsirani zomwe gogo wina anayankhula ndi Chakwera zokhuza njala ndipo khalani pompo kuti mumve nokha zomwe wayankhula gogoyo. Tathokoza njala njala gogo. Mwathandiza gogo aphike chakudya mwawo. Eh, Hayi akuthandiza. Tathokoza. Akuthandiza. pamenepo ndithu a president akucheza ndi agogo am- ndi amene nyumba yawo yayaka ndi magetsi ah, tsiku lalero kuno mudzi mwa ah, nyumba zonse anamanga pano anamanga ndithu yomwe yaikidwa magetsi ndithu kuyaka ndithu nyumba magetsi ah, kuno ndi mkatikati kwambiri kumudzi monga tafotokoza muja tikafika ah, pamenepa pa mm, ah, pa Ngabu ndiye timafika malo ena amati ah, ni. nanso pa Sorgin-po ndikupita kutsogolo ndi kukhota dzanja lamanja ndiye timayenda kuzafika malo ano amenewa anduna a Matola komanso kuona phungu wa nyumba ya malamulo wa dera lino amenewa nawonso tikuona kuti ali pompano ah, pamodzi ndi ah, akuluakulu ena ndithu a chipani cha Malawi Congress tikuona mbali inayo kuli ah, first lady ndi a Matola akuoneka kuti akufotokoza ziwiri zitatu mbali inayi amayi amene avala nsalu za chipani cha Malawi Congress amenewa ndithu akuvina kusangalala ndithu kuti a president ali pano kuti alemekeza kuno kusangalala kuti anthu akuno tsopano mdima auiwala kuyambira tsiku la lero ndiye padakali pano a president aku angu- akuonera amayi amenewa akuimba tingomva nyimboyi

pamenepo ndithu a president atsiriza atsiriza kugwira ntchito imeneyi atatha kuona pamenepo pano akufuna akwere galimoto yawo zoonetsa kuti amaliza ah, kugwira ntchito imene amazagwira kuno mmawa uno ntchito yoyatsa magetsi mudzi muno mwa Nguluwe ah, tikuona pali transformer imene ikuoneka pamenepo ndithu imene ah, ayika kuti ithandize madera onse midzi tikuona kuti transformer ndithu eh, ah, ndi imeneyo ah, imene ayika kuno kuti ithandize pa nkhani ya magetsi imeneyi kotero kuti anthu akuno ndiye kuti ateremu zawo zatheka a president akukwera galimoto kuti achoke malo amenewa ndi uh, Secret mwachidule kwambiri waona zotani magetsi abwera magetsi abwera ndipo anthu ali- ali ndi nsangala moti mpaka anaonetsa magule osiyanasiyana kuti apresident nawonso anati anatha ku- kukhala ndi mpata kuti aonere mm, ku- kutsimikizadi kuti anthu adali ali nolo- ali ndi nsangala kuti abweretsera magetsi Uh, Secret a president akhala akuchoka malo ano iweyo ukuona kuti nzofunika bwanji kuti kumudzi ngati muno kuzibwera magetsi ngati amenewo magetsi amabweretsa chitukuko magetsi apangitsa kuti anthu apange mabizinesi nawo ena osiyanasiyana ma barbershop akazipanga ma- mabizinesi o- o- o- o- osunga nyama ma freezers zimene zithandiza kuti azitha kukhala ndi ndalama zina pakhomo pawo zoti miyoyo yawo nso ipita patsogolo tathokoza kwambiri Secret amene ndi mtolankhani wathu kuno Secret Segula Padakali pano galimoto ya president ndi imeneyi imene ikuchoka malo ano ndikuti akachoka kuno akupita kwa Sorgin kumene monga ndafotokozera muja ndikuti abwereranso munsewu wa tala akhala ngati akubwereranso kupita kwa Ngabu ndi afika ku malo amenewa a Sorgin atagwira ntchito ndithu ziwiri zimenezi padakali pano zofunika afuna akagwirenso ntchito ina ah, kumeneko ineyo ndifuna ndipatsire mzanga kumene Athokozire Zalira amene ali kumeneko komanso ndi mtolankhani wathu ah, kumeneko ah, kuli ah, Blessing Seruka ndiapatsire kumeneko kuti apitirize kutionetsa kuti kumeneko kuli zotani Ah, kuchionga chokuti nch- nchonga chokuti kukhala zotani koma padakali pano a president ndi amenewo ndithu ali mgalimoto yawo kuyenda pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono kuchoka mudzi uno wa Nguluwe atagwira ntchito imeneyi yofunikira kwambiri yoyatsa magetsi amenewa ah, kwa nthawi yoyamba uli bwanji aise ndili bwino kaya inu dzina lako ndani Frederick Ganizani ndani Frederick Ganizani kuno kwabwera magetsi wasangalala bwa ndasangalala mtima wanga kwambiri wasangalala kwambiri Eh. mtima wako wakhala m'malo Eh. iwe monga ngati mwana zikuthandiza bwanji kuti magetsi ayaka kuno zinthandiza chifukwa chake kumakhala chimdima chachikulu kumakhala chimdima Eh. ndiye pano kubwera magetsi Eh. abwera magetsi Eh. ndiye wasangalala Eh, O, umaphunzira kuti pa Nyamitala ndiye magetsi akuthandiza bwanji moyo wako wa tsiku ndi tsiku anthandiza chifukwa chake ine mtima wanga umasweka mtima kwambiri umadandaula umagona kuti ndi mdima Eh. uziwerengano kwambiri pa magetsi Eh. ah very good ndathokoza kwambiri Eh. zikomo kwambiri chamu amene ndi mmodzi mwa achinyamata akuno amene akufotokoza kuti ayi chifukwa chakubwera kwa magetsi amenewa ndiye kuti awathandiza kwambiri ah, kuti awathandiza kwambiri tabwerani amayi ndifuna ndikuone tathamangani tabwerani amayi A- amayi ena ndi awa mayi tikudziweni dzina lanu lija nefane stalo finest alo Eh. magetsi abwera kuno mukumva bwanji ah ndili osangalala kwambiri chifukwa choti kwathu kuno kwawala kwawala Eh. m'mbuyomu zinali bwanji kulibe magetsi Ah, sikumaoneka bwino iyayi ndi apa pamene apulezidenti abwera kudzatsegulira zimenezizi tisangalala kwambiri mwasangalala

Mwasangala bwanji pobwera magetsi kwa? Ah, kwasangala. Tayankhulani chisena chabwino ngati chichewa chikuvutani. Chisena tangofotokozani kuti mwasangala motani pakubwera kwa magetsi amene. Ya tasangala kwene mtima wonse mene abwera magetsiwo. Eh, Akuthandizani bwanji magetsi amene. ya atithandiza kuti tiwoneramo.
muzionera Eh. nyali Eh. zikomo kwambiri Ndithu. ndathokoza amenewa ndithu ndi amodzi amene tapeza kuno anthu akuno amene akuti asangalala chifukwa choti kuno kwabwera magetsi tsopano a president anyamuka kuno atatha kuyatsa magetsi amenewa mutha kuona kuti ayi pa- m- m- nthambo za magetsi zimenezi zayenda mudzi wonse, midzi yonse ya kuno kuzungulira, kuti anthu akhale akuunikira magetsi amenewa. Ndiye padakali pano ndifuna tibwezere tija tapasa anzathu aja tinakamba kuti kuli Thokozile Zalira kukutentha kuno ku chikwawa kwambiri kwa ngabu kumatentha kwambiri mwina malawi yonse kuno kukutentha kwambiri kukutentha ndi ndi mmene zilili padakali pano tapasira mzathu Thokozile Zalira kuchokera ku kwa Sorgin kuti apitilize kutionetsa kumeneko pamene a president akhala akufika kumeneko posachedwapa chifukwa choti kunoko anyamuka
umonso ndi mmene a mbc anachitira ma interview ndi anthu makamaka kuonesapo kusangalala kwawo pakukhuza kuti mmuzi mwawo mwabwera chitukuko cha magesi a president akayasa magesi ku lower shire pamenepa pa Sorgin ku chikwawa